ka mmụọ gị na ya so kunie gị enu chinie aka gị enu gwa ha na ị ma na ha nọ dozie akwali ọmụmụ dozie ọfọ nna gị malụ chi gị mmiri nkịtị i ji wee gọọ ọfọ dị ile yes i nwere ike iji mmiri ekwu okwu nzu nkịtị i ji wee kwuo okwu dị ile Na ị bụ onye ọdịnala does not mean that na ị bụ a dibịa. No. Ọdịnala bụ usoro obibi ndụ, ụzọ eziokwu na ndụ. Eriri mara ngwugwu, ngwugwu mara aka kere eriri. Nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Ihe ọ na-akọwa bụ na ụwa a bụ ụwa mmadụ na ụwa mmụọ, na anyị na-emekọ ihe ọnụ. aka nni kwọọ aka ekpe aka ekpe kwọọ aka nni ihe ọ na-akọwa bụ na ụwa a bụ ụwa mmadụ na ụwa mmụọ na anyị na-emekọ ihe ọnụ e wee gwazie gị welu sị gị na-achụ àjà maka gịnị maka na a na-achụ àjà ikpe a na-ama gịnị ndị mmụọ ihe ọ pụtara bụ na a na-ekpe ikpe na mmụọ mgbe niile every minute of the day a na-ekpe ikpe na mmụọ ụfọdụ bụ ikpe ndị ị ga-amarọ na-ekpe gị ụfọdụ bụ ndị na-agwọrọ gị ọgwụ n'azụ ụfọdụ bụ ndị gọrọ gị na mmụọ n'azụ e wee sị gị ndị mbụ na ndị egede wee gwa gị n'okwu nsọ ha welu sị gị sị na-achụ àjà nwa m ị sị ha ee na-achụ àjà ị sị ha maka gịnị ị sị ha maka na ha sị na ọ maka a na-achụ àjà gịnị na-eme ikpe a na-ama ndị mmụọ aja ị ga-adị na-achụ bụ aja ị na-akwapụrụ mmụọ aja ị ga-adị na-achụ bụ iji ogu na ọfọ aja ị ga-adị na-achụ bụ ịgba mbọ ka ị fụ na ihe ruru onye ọzọ na i nyere ya ya nke ruru gị abụrụ nke gị ee ka ị na-achụ aja n'ife ka a na-achụ na mmụọ ife niile a na-egosi anyị bụ gịnị na ụwa a bụ ụwa mmadụ na ụwa mmụọ echekwana na sọ gị so In Ọdịnana, we are taught to believe that we are never alone. That is why anyị chọọ iri nni, our prayer before meal bụ na anyị ga-emechara nni drop ya n'ana on a tray to show that na we are not alone. Anyị wasịa ọjị, anyị were ofu ibe ọjị, drop ya n'ana or in the tray to show that we are not alone. ọdịnala Igbo teaches you that na there is duality there is oke e nwere oke nwee nwunye nwee mmụọ nwee mmadụ nwee ụtụtụ nwee ehihie nwee zero nwee one ha na-agwa anyị na ọ na-eme ife kwụrụ ife akwụdebe ya kedu ife kwụdebere gị ị makwa ihe kwụdebere gị n'aka nni ị makwa ihe kwụdebere gị n'aka ekpe ị makwa ihe kwụ gị n'azụ ị makwa ihe kwụ gị n'iru ị na-enyekwa ha oke ha ka oke nke gị wee ruo gị aka Ihe a bụ ihe anyị na-ekwu. This is what ọdịnala is all about. It is understanding yourself. Man know thyself. Eriri mara ngwugwu, ngwugwu mara aka kere eriri. Anyị nọ n'ozi ọma ọdịnala ebe nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Dike nwa Ụgbaja, abụ m ọzọ onye buru chi ya ụzọ, ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Odogwu a mụrụ ụbọchị afọ ma o ji asaa. Nkenke enyi, ana m achụ igwe enyi ọsọ. ee na o ruonanụ mgbe anyị ga-apịachi mana anyị nwere ofu ozi anyị ga-ewelụ tupu anyị apịachie ana m abịa